waati min na na a nana s'a kɔrɔmuso ma k'o kana fɔ mɔgɔ ye k'a balima y'ale ye ba k'a ma a ko n den a ko arijana mun k'i la doniba k'a ma ayi dɛ arijana bɛ ka taa fɔ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ k'ale dɔgɔnin de ye ne ye ale nɔgɔlen bɛ cogo min na ma ale k'an k'o kɛ yan ale bɛ ka ne tɔgɔ tiɲɛ dugu kɔnɔ kɔrɔmuso y'i kunbiri a ko alahu akubaru ɛ a ko n dɔgɔ ne yafar'i ma diɲɛ na ne yafar'i ma lahara ala ka hɛrɛ t'i ye n'i ka hɛrɛ de bɛ a kana dɔn k'a fɔ k'i kɔrɔmuso ye ne ye n bɛ dugawu k'i ye ala k'o hɛrɛ t'i ye nin ye kɔrɔmuso ɲuman min ye walahi a bɛ hinɛ a bɛ miiri a bɛ taasi a bɛ maloya a b'a dɔgɔw fɛ a ye fa dɛmɛ ka ba dɛmɛ a to a ka musoya kɔnɔ cɛ baara la n'i y'a ye i b'a fɔ ko kamalenkɔrɔ o don dɔgɔnin furula cɛ min ma nafolo ɲɛnama t'a kun n'o ye seyibu ye a tɛ se ka koba kɛ dɔgɔnin mɔnɛlen don n'a ye waritigi min tɛmɛtɔ ye fo a b'a ɲin ɲimi ee ala a ko ni mɔgɔ sara fantanya la dɔrɔn i su bɛ toli yanni i ka don kaburu kɔnɔ a tɛ seyibu bonya seyibu ba tɔgɔ tɛ fɔ seyibu balimaw si ko tɛ a kɛra bunteni ŋɔmɛ ye don o don kangaridaka de bɛ na du kɔnɔ kɔrɔmuso k'a dɔgɔnin ma don dɔ a ko n dɔgɔ don o don i cɛ o bɛ kuma la ne b'i deli ala kama e ye n dɔgɔ sabali dɔɔnin a ko hee e muso ganankɔrɔ k'a fɔ ne ma ko ne ka sabali e delila ka furu de e bɛ furu kalama de han jamana yɛrɛ muso muso ganankuntigi tɛ e ye ni dɔgɔnin de ye ne ye e bɛ cɛlasigi dɔn ka tɛmɛ ne kan wa i t'i sigi k'i ala k'i sigi dɔ yira an na e b'a fɔ ko ne ka sabali min bɛ ka kɛ ne la e b'a dɔn wa han ne cɛ bɛ mun ɲɛla ne ye a ala a ye cɛ tɔgɔ tiɲɛ ale kun dalen bɛ mun na saramaya min tun b'a la o don a b'a kun na cɛ bɛɛ b'ale fɛ n'a y'i pari k'i sigi a b'a cɛ lajɛ a b'a bila a kun na ne yɛrɛ ka wusa nin cɛ ma o ee kafa ni yada sitanɛ bɛ k'i tulonkɛ dɔɔni b'a la ala nana i to a ka masaya la kamalen dɔ bɛ yen ko arafa o arafa a ye baara sɔrɔ a nana ka du ɲɛnama jɔ a k'a somɔgɔw ma k'ale tɛ muso furu fɔlɔ u k'u jɔ a k'a ɲɛnamuso ɲini jaa o kamalen ala ka diɲɛ don o don da a bɛ kɔrɔmuso taatɔ lajɛ baara la a b'a natɔ lajɛ o ye arijana lajɛ k'a lajɛ don dɔ kamalen ye arijana tɛmɛtɔ ta a ye arijana wele arijana y'i jɔ a k'e de arijana ye a ko ne don a k'o tɛ baasi ye a ko ayiwa arijana ala y'i ka ko diya ne ye ne bɛ muso furuta ɲini na arijana i maralen don muso fɛn fɛn yirala ne la n ko n tɛ maa si ka muso fɛ ni n ye muso min ye n ɲɛ la n'a ladabulen don n ni muso min bɛ bɛn n b'o de ɲini na ne tɛ cɛ ɲuman kɔ n tɛ cɛ jugu kɔ muso min bɛ se ka ne ladon ka ɲɛ n b'o de ɲini na ne arafa arijana ko an k'a di ala ma ne ye den ye furabulu dɔ bɛ a ka bɔ badenni d'a ma ne da tɛ n furuko kuma la ne ye fatigi de ye ne ye batigi de ye arijana tɛmɛna ka taa o don arafa a nana balimaw nɔfɛ ko ka taa arijana ɲini maaw ko e arafa ko e hakili ma tiɲɛ a ko foyi tɛ n na ee ala u taara ka taa arijana ɲini cɛkɔrɔba fila nana ka foli kɛ su fɛ u donna ko kaba a ko naamu u ko koni ko naamu aa u ko an ye fɛn y'aw ka so min ka d'an ye k'o ye jumɛn ye u ko arijana aa kaba ko alahu akubaru muso bɛɛ ka alamusa kelen bɛ ala bara ee n'a fɔra bi cɛ bɛ na ne den ɲini ne kaba k'o ye kabi n ma sa hali ni ne sara bi n su ɲuman bɛ taa kiyama e ne denmuso in ye hɛrɛ kɛ n ye ala ka cɛ ɲuman di n denmuso ma o don worobɔlaw nana don min na woro bɔra ala y'a kɛ arijana ni nana kɛ arafa fɛ arafa fana kɛra arijana fɛ yɔrɔnin kelen dɔgɔkun kelen arafa ka maaw ye furunafolo bɛɛ ta ka na n'a ye hali dɛrɛmɛ ma to kɔ a taara fɔ dɔgɔnin ɲɛna ko cɛ bɔra i kɔrɔmuso nɔfɛ dɔgɔnin sigilen yɛlɛla ka yɛlɛ ka yɛlɛ f'a b'i ja ee maaw ko k'e bɛ yɛlɛ mun na ko ee kabako tɛ e maa jumɛn bɛ nin torimusoba in furu e arijana ye cɛ sɔrɔ ee jaa hali toriw bɛɛ bɛ muso sɔrɔ ɛ muso cɛ cɛ sɔrɔ koyi ee e m'a dɔn ne kɔrɔmuso cɛ ka jugu o ma cɛ min y'o furu o ɲɛ bɛ bɔrɔ kɔnɔ dɛ ee jaa kuma in ye tiɲɛ ye han cɛ dɔw ɲɛ bɛ bɔrɔ de kɔnɔ walahi a bɛ ka nin fɔ a baden kɔrɔmuso de ma muso min wɔsira ka lɔgɔ ɲini k'a kɔɲɔminan san ka d'a ma muso min ye sɛnɛ kɛ k'a dɔgɔnin balo balimamuso jugu bɛ ka nin k'a kɔrɔmuso de la o furudon nana se k'a fɔ fan bɛɛ ala ni dɔgɔnin yɛrɛ tigɛlen bɛ kɔrɔmuso ka cɛko la hali a m'i sen ta ka taa a ko lajɛ joona fo furusiri don kɔrɔmuso ka furusiri don u ye balima bɛɛ wele ka kabila bɛɛ wele bɛɛ ye kɔrɔmuso kanu bɛɛ ko arijana ye hɔrɔn ye dugu donna n'a bɔda bɛɛ ko ko fo ala ka nin kɛ arijana ka furu sirilen kɔɲɔso arijana sɔrɔla so a o kɛra a ka kunnawolo fɔlɔ ye cɛ nisɔndiya kojugu ye sanu garamu bi naani a y'o de ta ka di arijana ma a ko arijana ni nin tun fɔra ne ye ne tun tɛ da nin na e bɛ taa kungo kɔnɔ i bɛ saribɔn bɔ i bɛ lɔgɔ ɲini i ni cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i san mugan dafara fo mugan ni kɔ e ka furu ka sɔrɔ so arijana ye hɔrɔn ye koyi walayi ne arafa t'i sara sɔrɔ ne ko n bɛ ala deli ala muso di ne ma n ka hɛrɛ bɛ muso min bolo cɛ ma deli ka maga muso min na ala o di ne ma ala y'o di ne ma arijana ye kunnawoloba sɔrɔ dɛ bɛɛ ko arijana ye hɔrɔn ye o don dɔgɔnin n'o ye dɔnniba ye a nana kɔɲɔyɔrɔ jama camancɛ la kɔɲɔ kɛra duba kɔnɔ arafaw ka duba kɔnɔ kɔɲɔ taa ni ka segin kɛra kɔrɔmuso ye bonya sugu bɛɛ sɔrɔ minan siriyɔrɔ kɔrɔmuso ye minan caman sɔrɔ dɔgɔnin nan'i jɔ a kɔrɔmuso ka minan siriyɔrɔ hali tafe saba ma se ka na ka di kɔrɔmuso ma hali dɛrɛmɛ kelen ma na ka di kɔrɔmuso ma a nana ka n'i sigi a ko n ma ko nin e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ furu ɲɛnama la ne cɛ yɛrɛ fana tɛ ye dɛrɛmɛ t'a bolo foyi tɛ ne bolo ka na ɔ ni n ma na a bɛna fɔ k'a fɔ n tɛ baden ɲuman ye o de kama ne n nana n sen jɔ yan n'o tɛ walayi foyi tɛ ne bolo e ye baden jugu fili kɔrɔ e ye sinji jugu fili kɔrɔ koyi e ye dɔnniba tun ye fitiriwale ye kɔrɔmuso ka kɔɲɔ tile wolonwula bɔlen cɛ nana kɔrɔmuso ta ka taa bila vila dɔ de kɔnɔ so dagabana ɛ arijana ka so kɔnɔ n'i donna i bɛ maloya n'i donna n'i y'a dugukolo i b'a fɔ i bɛ sabara bɔ f'i b'i ja ye karo kan lit en bois trois places alimɔri dagabana fauteuil dagabana aa n'i ye so in ye faama ka so fili kɔrɔ cɛ nana arijana bila a ko arijana nin y'i ka so ye nin y'i ka du ye cɛ ye papier de mariage kɛ arijana la a ko arijana n ye layidu d'i ma ni n ma sa n tɛ muso fara i kan a arijana ye hɔrɔn ye koyi o bɛ kɛ waati min dɔgɔnin yɛrɛ kɔnɔma don a ye kɔnɔɲa kelen kɛ a ka cɛlasigi la don dɔ la nin bɛɛ lajɛlen kɛra ala ni dɔgɔmuso ka jugu kɔrɔmuso ma a tun ma deli ka na a kɔrɔmuso cɛla lajɛ fɔlɔ ɛ ni maa min y'a ye o b'a fɔ ko e dɔnniba e m'a dɔn ala ye hɛrɛ k'e kɔrɔmuso ye nin furu dumanba in e m'a ka so ye dɛ a ko ne kɔrɔmuso wa ne ko maaw bɛ ka nin fɔ dɛ o ma cɛ min y'a furu ɛ arafa tɛ a ko arafa don o tuma mun bɛ arafa bolo ɛ maaw ko e t'a dɔn arafa ɲɔgɔn tɛ dugu la koyi dɔgɔmuso jugu wulila ko kɔrɔbɔ kama don dɔ a taara dimansi don dɔ a taara kɔrɔmuso ka da konko kɔrɔmuso ye da yɛlɛ waati min na dɔgɔnin jɔlen yɛrɛyɛrɛla de a k'a yɛrɛ kɔnɔ a ko kabako ala tɛ to d'a kunubaga ma fo a ɲimibaga a tora a bɛ sanfɛla lajɛ a bɛ dugumala lajɛ fo k'a kɛ naloma ye kɔrɔmuso ko n dɔgɔ n'i sigi arafa ko musokolo nin e wa ne t'i fɛ koyi musokolo de i nana ne kama a sinna ka nimɔgɔniya tulonkɛ k'o fana fɛ e ala e ye cɛkolo de ye sa e mago t'i muso la ne tun man kɛnɛ e b'a dɔn kabi kɔɲɔya kɛra i ma ne ye mun na i tɛ taa ne lajɛ a y'a kɛ nimɔgɔniya tulonkɛ ye balimamuso jugu y'i sigi ka sanfɛla lajɛ a ye dugumala lajɛ a k'a yɛrɛ kɔnɔ ko e aa jaa ala bɛ ne kɔrɔmuso fɛ ka tɛmɛ ne kan dɛ ne cɛ ka ɲi n'a ye ne furula n kɔrɔmuso ɲa han e ka ne kɔrɔmuso ye nin hɛrɛba in kɔnɔ tan dɛ nin so ɲumanba in lajɛ kɔrɔmuso n'a donna a ka so kɔnɔ a y'i sigi k'i da kɔrɔmuso ka dilan kan kɔrɔmuso yɛlɛla aa o don a kasira kɔrɔmuso ko e bɛ kasi mun na a ko kɔrɔmuso ma walayi ne bɛ furu min na furu in nege tɛ n na fewu ne tɛ to furu in na ne bɛ bɔ dɛ ɛ kɔrɔmuso ko i bɛ bɔ ko mun kɛra a ko ne cɛ tɛ safunɛ san a ye nkalon d'a cɛ la cɛ bɛ safunɛ san ne cɛ tɛ nasɔngɔ di cɛ bɛ nasɔngɔ di dɛ ne cɛ tɛ fini san n ye cɛ bɛ fini san nka a nana ka na kɔrɔmuso ye hɛrɛ min kɔnɔ o ɲɛngoya kama a bɛ fɛ ka bɔ a ka furu kɔnɔ k'a bɛ furu wɛrɛ ɲini kɔrɔmuso y'i bolo don wagande kɔnɔ a ye waksi pisi fila dalasi waa tan a y'o kɔnte k'a d'a dɔgɔnin ma a ko n'i cɛ ma fɛn min k'i ye ni ala y'a se kɛ ne na n b'a d'i ma n dɔgɔ to i ka furu la a y'i sigi k'i kun biri kɔrɔmuso ko n bɛna dumuni bɔ kɔrɔmuso min ta sara la tile kelen o ma maloya n'a dɔgɔnin ye k'a jira ko nin ye n dɔgɔ ye dɔnniba baden jugu sinji jugu y'i sigilen to kɔrɔmuso ka tila k'a ko ee ala ala tɛ nin ɲɔgɔn dɔ di ne ma wa walayi fo ka n kɔrɔmuso cɛ kanu don n'a ta nin kun ka kan ka ne de furu nin kun t'ale cɛ ye o walayi arafa kɛni ne ye n kal'a kan don dɔ ne bɛ furu arafa ma ee kabako a tɛ kɛ ne kɔrɔmuso dalen lajɛ nin hɛrɛba in kɔnɔ e k'a sidilan lajɛ sa alimɔri lajɛ i ka bibiliyotɛki lajɛ e ka fotoyi lajɛ bani an ka so kɛlen tɛ nin kɔrɔ ko sɛkulukulu han ne dun ka ɲi ni ale ye n cɛ ka ɲi n'a ye han o tuma ala b'a fɛ ka tɛmɛ ne kan de ya k'a b'a bolo ɲimi kɔrɔmuso ko goyara a y'o don ka tɛmɛ saya kan o n'a ta bɛɛ kɔrɔmuso bɛ ka hɛrɛ k'a ye balimamuso jugu sinji jugu a sinna ka bɔ ten ka na arafa sɔrɔ salon kɔnɔ ka sin ka tafe fili ten k'i yɛrɛ kɛ komi fɛn dɔ y'a kin ka tafe bila k'a lankolon bila arafa y'i kun biri a ye tafe siri a ko cɛkolon aa o ko e musokolon a kɛra cogo di ko mun b'i la e a ko foyi tɛ n na a y'i sigi a nana ko cɛ ne ko arafa e ɲɛ cilen don de wa o tuma e ma ne ye wa e kun tɛ ne fɛ wa e taara nin muso cɛjuguba in ta mun na arafa yɛlɛla e a ko ne bɛ muso fɛ ne muso cɛ ka ɲi ne ye e a ko bɔ yen sa cɛ si t'i muso fɛ e kelen pe de b'a fɛ i tun b'a fɔ ne ye dɔrɔn n tun bɛ bɔ n ka furu la ka furu i ma a yɛlɛla arafa hakili la a bɛ tulonkɛ la walahi badenjugu bɛ sɛbɛ la ɛ ala a ko arafa ye ne tun bɛ bɔrɔ kɔnɔ a b'i to kuma la a bɛ nimɔgɔniya tulonkɛ kɛ arafa fɛ n'a y'i to nimɔgɔniya tulonkɛ la a b'a bolo bila o ka kurusi la o b'a bolo gosi ka bɔ ko he nimɔgɔniya tulonkɛ ye tiɲɛ ye manamana ko n sen t'a la dɛ i kɔrɔmuso de furulen bɛ n ma a yɛlɛla a ko tulonkɛ don sa ne bɛ mun fɔ e ye han ne mago de b'i la ko ne ta ye tulonkɛ de ye ɛ ala badenjugu filɛ sinjijugu filɛ kɔrɔ o don a taar'u ka so a y'i sigi a kasira a ma sɔn dumuni na sebo ko a ma a ko mun na i tɛ dumuni kɛ a ko sebo i ko man di n ye bi i ko man di n ye sini kabini n furul'i ma n ma hɛrɛ sɔrɔ abada e o ko n ye mun de k'i la a k'i ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ n na e ye ne furu ka na ne bila nɔrɔkɔ de la mun bɛ ne bolo bi hali siso ɲuman tɛ lili de an deplasi de filɛ nin ne kɔrɔ an den filɛ nin ye dalen hali cogo tɛ n bolo walayi ka furu ne nimisara dɛ jaa fantanfɛ furu man di fewu ni a cɛ ma se k'a dɔn k'a taara a kɔrɔmuso min cɛ lajɛ a jarabira a kɔrɔmuso yɛrɛ cɛ de la o don tile ma sinɛ kun de dara sebo ka du kɔnɔ maa wɛrɛ kun ma da abada sebo fa tɛ to a ba tɛ to a balima tɛ to su man di tile man di don o don kɛlɛ don o don kuma lasigi a y'i kali k'a ti to furu in na o don somakɛ dɔ tun bɛ yen ko bɔgɔbilen gɔnbɛlɛ tun don bɔgɔbilen sigilen bɛ bɔgɔbilen na ka d'a kan karitiye dɔ tun bɛ yen ko bɔgɔbilen bɔgɔbilen fana sigilen bɛ yen a taara se bɔgɔbilen ma a bɛ kasi a ko bɔgɔbilen a ko naamu a ko ne nana ko dɔ la n b'i deli n dɛmɛ a ko o ye mun ye ɛɛ a ko ne kɔrɔmuso furulen bɛ cɛ dɔ de ma a ni cɛ in man kan fewu wariba de bɛ cɛ in bolo cɛ in ka so dilalen don fɛn bɛɛ bɛ o cɛ in bolo ne b'a fɛ i ka fɛɛrɛ kɛ n kɔrɔmuso cɛ ka jarabi n na aa bɔgɔbilen k'a ma ko hali bamananya mana kɛ cogo o cogo hɔrɔnya b'a kɔnɔ e delila ka maa sigitɔ y'i wolo kɔrɔmuso cɛ kun k'a to balo la o bɛ kɛ de n'i kɔrɔmuso sara ɔ a ko n'a sara de n bɛ sigi a ko ɔhɔn ɛ a ko n'o don o ka dɔgɔ a bɛ sa o ne kɔrɔmuso bi sa o tuma mɔgɔ faga fura t'e bolo wa o ko o caman bɛ anw bolo o ko baasi tɛ ni mɔgɔ faga fura b'i bolo an ka n kɔrɔmuso faga cɛ ka n furu n b'a cɛ laɲinɛ f'a ka kɛ n fɛ e n balimaw baden jugu fili kɔrɔ dɛ